ka o yi ọ wụ tampolin ka iyi na ha ọ wụ tampolin eh, eh, eh, eh? mba were phone dewe n'ala gaa lara m azụ eish ihe ọ wụ pioneer nọ n'aba ee eh, ihe ọ wụ pioneer nga ndị akwụla nọgha n'aba ee eh?
mba dewe phone n'ala dewe phone n'ala gị bilie ọtọ gị laa azụ lara m azụ eish wetu aka gị ahụ n'ala wetu aka gị ahụ n'ala lekpọ ha nnọọ ka mkpụrụ osisi tọnụ azụ gị tọnụ azụ gị akụkọ akụkọ ahụ ike ya eyicha frying pan a na-eji eghe akara tọnụ azụ tọnụ azụ akụkọ Chai! ị nyapara phone gị iche ụmụ nwaanyị ndị na-eji arụ ugbo mgbori ise ekwu otu otele ahụ ka e jide gị aka na bed na-aga ije ụkwụ adịghị mma ụkwụ dịkwa m mma Jesus mba
achọ m that touch from you listen if you laugh here you get out of this place i'm not joking with you ha ịtakọchighị eze atakọchighị eze ịchọọchị na ma epụta oge here ebe ka ị nọ na-enweghị space wụ ebe
Anọ m n'ime my room. Ime your room where?
Ebe m bi. Were phone ahụ weta close to your face otu a. Ara enweghị. Weta phone na face gị. Gaa na-eme onye ka ire gị ruru emeghe shakara niile anọ ya. onye ka i megara nke a ya chineke agba gị ọkụ wepụ aka n'ihu gị lekpọ ọ dị nnọọ ka akwụkwọ ndị chara obi ị bịara nga bịa bịa bịa bịa asakashi gị eze asị gị dezi ihu gị ọfụma dezi ihu gị ọfụma

remove it mma wepụ ike a o siri ike o siri ike kee ebe i si na-awatch m
Enugu
ebe na Enugu na side Trans Ekulu
ihe ọbụla anyị na-eme ebe a kwa ị ga-ekwu eziokwu bịa nne ahụ ọ dịkwa gị ahụ ọ dịkwa gị achọ m that touch from you ị bịa ihe bịa takoshi mesi I bring you down and remove you from are you okay achọ m that touch from you that's ị nọ na nga bịa palọdọ enyi ya

before m chineke ama ngwa m ọsọ onye ka ịjụ asọ ọ gịnwa ka m na-akpọ dry season ọ ị mahụ sị ị wụ dry season ị bịara nga abịa m nke chịrị m anya loose ịchafụ ahụ i ti n'isi ọ wụhụkwa ịchafụ ihe a bụ headband remove it let me see you ka chineke agba gị ọkụ pụtara ahụ bịa ịgba m question ọkwa ị ma na ihe ọ bụla e mere ebe a ga-abara social media niile m gaa n'iru mewe gị interview m gaa n'iru mewe gị interview ee eh, ọ oh, ee eh, eh. ee were phone ahụ dewe n'ala gị ebili ọtọ gị alara m azụ ihe i kpu ọ wụ wig ọya yipụta yipụta that weavon a sị gị yipụta wig ahụ yipụ ya yipụta wig ahụ i yi n'isi ee yipụ that wig i kpu n'isi ọkọchị asị m gị yipụ wig ahụ Bishop abụghị m ọkọchị. damn you damn you chineke agba gị ọkụ onye gwara gị sị ị wụhụ ọkọchị onye gwara gị sị ị wụhụ ọkọchị ị gara aga mabụrụ wig Papa wig Meku kwuru ya. emeghị ya agadi nwaanyị nwa bingo nwụrụ anwụ ị makwa makwa sị wig ahụ efit gị bịara nga abịa gwara m sị ị wụhụ ọkọchị asị gị laa azụ laa azụ laa azụ ị takọchi eze na m e-remove-uo gị from here if you laugh m e-put-uo gị here bịara gwa m sị ị wụhụ ọkọchị ụdị mmadụ ga-atamaga na atamaga na enwere mmiri ga-apụta gị n'otele bịara nga abịa gwa m sị ị wụhụ ọkọchị kpọcha nkụ kpọcha nkụ nga niile tọnụọ tọnụọ asị m gị tọnụọ tọnụọ tọnụọ lewe anya na wall chineke agba gị ọkụ were reverse bịa look at look at were reverse bịa tọnụọ gị ewere azụ bịa nwa bingo tọnụọ gị ewere azụ bịa

lekpa igbirigbe ọnụ gị ha dewe ọnụ nnọọ ka onye si n'ọnụ ahụa nsọ nwa bingo nwụrụ anwụ taka m isi gị dewe isi gị ahụ ọfụma asị gị dewe isi gị ahụ ọfụma lekpa isi ya dị nnọọ ka ka pa- pan 505 bishọp ị hụrụ nwoke ọma dị na-akọ ya ọnụ otu i si eme

iwe wela gị mpa tishiri ha nnọọ ka isi nkịta a kpọga bull mastiff ị bịara nga abịa ekpe ma m ụka ichi onye ereghị nkịta na stọọsị nwa bingo nwụrụ anwụ ị bịara nga abịa agwaga m ụka anyhow dewe foonu ana na gị bili ọtọ gị lara m azụ bịara nga look at lee ihe ọnụ ya achaga ikpu nwaanyị ikpu nwaanyị Bishọp, ị dịzi jealous ka ọ gịnị? ọ mụ esi gịnị mere Mba, asị m gị chere ka m ka m domenụ foonu na Bishọp, amakwa m ebe m ga-edomela foonu edomela o.

bịara dewere m aka aka gị anakwa anọ straight i were look at otu i si yie onye e mere autopsy ị dị ndụ dewe m aka ka onye e mere autopsy ị dị ndụ moto ajambeghị lekwa aka gị a fold arụkọọla nwa bingo nwụrụ anwụ ị bịara nga abịa amaga m ụka alexa lele ụkwụ ya vụrụ ụkwụ tie rod trailer moto

iche ndị na-awụ ha wepụta condom ha ala iyi ya na toilet home breaker ị sị ị wụ onye afa m bụ aka ekpuchi ọnwa ma ị ga-ekwu ezigbo aha gị na chineke agba gị ọkụ ya i kpuchiga gịnị i kpuchiga onye i kpuchiga onye kemgbe ụwa ị lụbeghị nwaanyị bịara nga bịa ịgwa m sị aha gị wụ gịnị ọnụ ga-asaba ma nnọọ ka onye mmiri ọtụ sachasịtụrụ igbirigbe ọnụ bịara nga bịa asị m aha gị wụ aka ekpuchi onye ezigbo aha gị nwa bingo Franklin look at ụdị aha ị zaga ị gara azawa na Edward ị gara aga azama Edward ị bịara nga abịa azagara m Cla- Fra- Fra- Franklin Franklin onye
Franklin Izuchukwu kee ebe i si na-anọnyere anyị
esi m Thailand
ị sị ọ wụ Thai onye Thailand ị wụ onye ebe awụ m Imo steeti
ebe na imo
mbaitolu ebe na mbaitolu
orodo ebe na orodo amụkwu ebe na amụkwu
dimodu
amụ gị ọ lackara vitamin a
mba
ọ kwa ajụjụ ka m jụrụ gị amụ gị ọ lackara vitamin a m sị gị mba isi amụ gị o bu stampụ isi amụ m bu okpu mana o buhu stampụ o bu stampụ o buhu stampụ mana o bu okpu ihe m jụrụ gị o vu stampụ o buhu stampụ
amụ na-evughị stampụ braketị amụ na-enweghị nkwakọta nkwakọta mkpụrụ amụ gị ọ dị atọ ka ọ wụ abụọ mkpụrụ amụ m dị abụọ akpa amụ gị na amụ gị ele nke ka ibe ya amụ m ka akpa amụ m
a gbawa ọsọ ele nke na-ebu ụzọ agbapụ ọ wụ akpa amụ ka ọ wụ amụ amara na m awụ m gbaa ọsọ ka i lee ka ọ gị gbaa ka m lee ọ mụnwa ga-elere gị nwa bingo m gwara gị sị m bịara nga bụ ile amụ a sị gị ị gbawa ọsọ ele nke na-ebu ụzọ esetịpụ ụkwụ ọ wụ amụ gị ka ọ wụ akpa amụ gị nwa bingo ị wụ nwoke ibe m na onye njisi gị ọ gị gbaa ka m lee ka ọ m gbaa ka damn you damn you chineke agbaa gị ọkụ ị ma ma amụ m o zuru ezu bịara nga bịa ịgwa m sị m wụ nwoke ibe gị if you laugh here I bring you down ị ma ma a kwara amụ m akwa bịara nga bịa ịzụ m sị m wụ nwoke ibe gị Okay. onye eriri eri onye ọbụla ị hụrụ nwe- nwezuru amụ enwezu oke iwe ha amụ

ebere gwa m ka katrat na-anọ amụ gị o vu stretch mark mba ihe o bu akwara o buhu stretch mark ị sị o vu gịnị akwara akwara ewu ka nke mmadụ akwara mmadụ mgbe ị na-eto i ji poolu nyụọ nsị ka ị nyụrụ nsị n'ala
Ah, mgbe m na-eto ejikwa m poolu nyụọ nsị Okay. i ji anya ahụ ma gị na nwaanyị nọrọ
mgbe nwoke na-anyụ ahụ na mgbe afọ na-adịghị mma ma mgbe o riri beans
okay mgbe ahụ nke gị na-abịa that means ahụ adịghị kwa m gwara gị sị height gị awụghị ezigbo ha dem you dem you dem you na mama na mama pịrị gị apị na mama pịrị gị apị ị gara aga maburu height onye look at mgbe ị na-eji anyụ ahụ mgbe ị riri beans look at ị na-anụ otu ahụ a na-afụsị gị n'ike mgbe ị na-eji anyụ ahụ nke gị mgbe ị a sị gị damn you chineke agba gị ọkụ ọ dị mmadụ ka e debe gị nga nga nri na-adịghị na ụmụ anụmanụ nọ ga n'akụkụ especially nkịta ọ ga-ahụ dị ihe ọ na-eri dị ụtọ enweghị ihe fụtara gị n'ike nwa bingo nwụrụ anwụ ebere gwa mgbe nwoke na-eji anyụ ahụ kpọbamala isi nnọọ ka onye ka onye akpa amụ ya vucha stretch mark nwa bingo otu imi ya dị ichekwacha imi hezekaya nọ na baịbụl nna gị na nne gị ha dị ndụ ya nna m na nne m dị ndụ
ị dị afọ ole adị m iri afọ atọ na ise
ị dị 35 years gị topụ ihe i topụrụ ị dị 35 years gị topụ ihe i topụrụ because i tolu ogologo na-agba aja amụ ọ ihe i ji nwee guts ịgba m question ịjụ m maka my private nga m ji anyụ amamịrị Apparently- echitata ọnụ gị eghewego oghe a sị gị close your mouth i ghewego oghe i were i were igbirigbe ọnụ gị shahicha nnọọ ka nwatakịrị ṅụọ aka ekwere m ụka gị gị because i toro n'ogologo ihe i ji eleghe m anya n'isi atakwana m gị ịgbala asị amụ nweta mkpụrụ amụ ọ mụwa ka ị bịara nga emegere light isi ekwughe m okwu gị ana-ele anya na ceiling eh, I'm talking gị ana-ele anya na ceiling you come on remove that your hand from your mouth chineke agba gị ọkụ i che onye ma nna ọ wụ ị bịara nga bịa m ngara m anya buru height ndị nya ha imbalance bịa nga bịa na-ele m ka onye mere autopsy nwa bingo ị wụ onye ohi mba i ji etinye ọnụ ha n'ike nwaanyị ị wụ nwoke ị wụ nwoke nwoke nwoke igbo a zụrụ azụ nna ka i kwuru gba asị mba that means a zụrụ because eche m sọ ọnụ i tiri eti sachara that is otele sachara gị ọnụ ka ọ chara like this ị wụ nwoke igbo ọwa ya nwa m nwa okorobịa dimkpa asaa na na-etinye ọnụ n'ike nwaanyị ị ji aṅụ ara yeah m na-aṅụ ara ọfụma how many minutes ka ị na-aṅụ ara o shi- o- o dipendịkwara m na mood bishọp lekwa mood how many minutes ka ị na-akpara ara nwaanyị nwa mmadụ aṅụwa 5 to 10 minutes tell Rosanna jee were esh if you laugh I remove you from here I'm not joking nwa bingo nwụrụ anwụ a ṅụọ nwanne gị nwaanyị ụdị ara ahụ ị ga-adị happy i nwere nwanne nwaanyị ọ ihe i ji aṅụ ara nwa onye ọzọ ị na-akwụhụ ụgwọ isi ya 5 to 10 minutes ị na-aṅụ ara nwa onye ọzọ ị na-akwụghị bride price dagharị 5 to 10 minutes ị kụrụ aka n'ụzọ ọ gị ka m jụga ị kụrụ aka n'ụzọ nwa bingo mba then gee tụtara ha na aṅụa 5 minutes 10 minutes Ej- mba ị jụga m ka ị jụga nwa bingo gị nwa ka m jụga nwa bingo mụ na nwata m yi ude m ya okay okay okay ị ṅụrụ ara onye ọzọ 5 to 10 minutes ị na-akwụghị ụgwọ isi ya i nwee nwanne nwaanyị ị ga-aṅụ ụdị ara ị ga- ị ga-ahapụ nwoke ibe m ya aṅụọ ya ụdị ara ahụ ị ṅụghị ara 5 to 10 minutes asị m ọ dị gị mba

hormone breaker ụdị mmadụ ị kpata nwaanyị nọ na menopause aka ya etake in nwa bingo nwụrụ anwụ ọṅụ ara o ji ara mere ọgwụ bishọp nna m wụkwa onye dibịa o Eh?
nna m wụkwa onye dibịa o mpa gị Ee, mpa mụrụ gị n'afọ kpoo onye dibịa ezigbo onye dibịa gbasiri ike ọ dị ndụ a sị gị nne nna m na dị ndụ
my brother ị gara na-agwanụ m since na Eh, mpa m jụrụ gị ma mpa gị ọ dị ya agwara m gị na mpa m dị ndụ
elekwanụ nke i ji gwatawanụ m ihe mpa gị arụ ha ọ wụ na ugbu a na ewele iwe nna gịnị mere gị n'anya bishọp ị chọrọ ka m bee akwa
ewele iwe ewele iwe our brother nnọ bishọp ị na-emezi m ka m bee akwa no no no biko biko mpa gị ọ ka na-ahụ ụzọ mpa m gbasiri ike ee e nwere ajụjụ ị ga-ajụ m continue
akwa mena- akwa ya mena ga-ese gị ese gị mba ya sị gị mana ị chọrọ ka m bee akwa mba ebela akwa adị m very well iwe nọ na-ewe m before ga-abịa here now ok nsogbu adịrị our brother welcome ha our brother ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala
ike gwụrụ

Okay, it's It's okay, okay. one more. Uh, It's okay. Ị ji anyụ ma gị na ha kụwa.
Eji m anyụ.
Ị ga-enyele ụdị mkpu ị na-etiri ha. Ana m etinye mgbe nwoke ọ bụ iti okwe na mgbe ọ dị necessary.
Okay. Our brother mpa ya wụ ezigbo mmadụ ya nwa wụ ezigbo mmadụ na na-eti mkpu na na-eti mkpu genotype gị AA blood group gị O positive. our brother kpọọ nọmba gị o Nọmba m ọ dị necessary? yes sir. ewele iwe my brother le ọkwa ile ọ dị uto gịnị ị kpọ ya ụmụ nwaanyị ndị laikere gị otu a na ị na-alụbe enwere ndị na-achọkwanụ ha kpọọ gị ha jụọ gị ka ike i mere ọ bụ na nwaanyị igbo ga-agba nwoke enyi ka eke i mere gị na ha erilete ịlaikizie ya gịnị ya adịwa na mma ewele iwe nụ Zero, Yes, sir. 081 081 081 sir yes sir 09

e nwere ajụ m ga-ajụ gị ma ọrụ ma m ma-agwa mpa m na ị mere ị ga-asa m the ajụ before m ị ga-asa m the ajụ m gwa mpa m na ị mere e nwere emere m interview
interview m mere gị na mpa gị ọkwa esi m akwa m gaa n'iru e nwere e nwere ajụjụ m ga-ajụ gị ị ga-asa m ya ị ga-asakwana m ya m gwa mpa m na emere m interview
mpa gị ọ dị against interview m mere mba na ọ wụ mmadụ mpa m og- oge m dị m pere mpe mpa m sị m na onye eno na onye kọọ m ihe na m lọta na m gwa ma onye onye gwa m okwu dị ha na m lọta na m gwa so m sị, adịghị m ihe m kọrọ gị ehi a na geenụ m ntị m sị gị m ma-ajụ gị ofu ajụ ị ga-asa m ya ị ga-asakwana m ya m gwa mpa m na e nwere onye jụrụ m ajụ ngwa gaa n'iru sir iwe ewela gị gịnị mere gị n'eze
ihe a ee ọ dafụrụ adafụ ele ihe mere ya adafuo ọ bụghị ya ihe a wụ birthmark na that's from afọ nne taa ka m si fụta ụwa ị ma awụ m ejima ejima m mere travel eh, so ihe a ihe